Moni, ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Italy. Tinapitakonso ku Italy chaposachedwapa, ndiye gwirani chakumwa tenticheze. Nkhani yake inapangika kalekale ndi nkhani yokhudza mzimayi uyu dzina lake ndi Leonarda Cianciulli. Leonarda anabadwa mu chaka cha 1893 nde atabadwa anabadwa moyo ovutika kwambiri kumene amakhala komanso anali wa dzikhulupiliro dzake nthawi zonse anali mzimayi wa superstitious anapezeka kuti amakonda kunyamuka kumapita kwa anthu ma fortune teller ngati owombeza maula omakuuza zomwe zizachitike mtsogolo nde akuti munthu wina anamuuza kunena kuti iweyo Udzabereka ana ambiri koma ana ako onse adzafa. Nde chinam'tsakamira m'mutu samatani, samachisiya ayi chimenechocho. Nthawi zonse amaganiza kuti akuti ana anga adzatani, adzafa, ana anga adzafa. Akuti ali mwana, Leonarda anapeza kuti anayesera kufuna kudzipha kawiri konse. Koma mu 1914 anakumana ndi mamuna wina, kalaliki. dzina lake Raphael Pansardi kapena tinene kuti Clark eti nde makolo ake sanakondwe na- naye anali ndi mamuna amene anampezera amene ankafuna kuti akwatirane naye koma iye anakana anankakamira Raphael uja nde anatengana ndi Raphael nkusamukira dera lina chifukwa choti makolo awo samatani samakondwa nalo banjalo ananyamuka anakakhala ku Lariano ku Italy komweko atangokhalako pang'ono ku Lariano anapeza kuti kunapangika chivomerezi mu 1930 Chivomerezi chija chinawaphwasulira nyumba nde anasamuka. Akuti ku Correggio kumenekoko, Leonarda anatsegula kashopu kake kotchuka kwambiri, amagulitsa sopo, amagulitsa zakudya, chani. Nde anthu amamutenga Leonarda kukhala mayi wofatsa kwambiri, woupeza basi uja wonena kuti anthu amamudalira kumakamufunsa nzeru, chani. Komanso amamveka kuti nayenso amapanga za, kaya tinganene kuti using'anga. zomapanga kuti aziauza anthu tsogolo lawo ngati kuombeza maula nde nayenso poti amapanga zomwezo nayenso amakhulupilira zomwezo ananyamukanso ulendo wina kunali dera lina lomwe kunali munthu otchuka wina amene amapanga za zowombeza maula nde anapita kuti akamve kumenekoko za tsogolo lake fortune teller nde akuti munthu uja amamuwerenga mmanjamu akuti amati palm reading kumuyang'ana mmanja mwake mmene mulili kuti amuuze tsogolo lake nde ati anamuyang'ana dzanja lo- loyambalo anapeza anamuuza kuti "Ah, dzanja ili likundisonyeza kuti iweyo udzakhala mprison anayang'ana dzanja lachiwirilo anamuuza kuti dzanja lina likundisonyeza kuti udzakhala ku mental nde ati sizinamsangalatse anangonyamuka kutani kuchokapo kumapita ati pamoyo wake Leonarda anakhala ndi mimba zokwana 17. Pa mimba 17 zo, anapanga miscarry katatu. Pamene ana 10 anamwalira ali ang'onoang'ono, ana ake amangomwalira, amangomwalira, ndi anatsala ndi ana 4, atsikana atatu, wammuna mmodzi. Wammunayo dzina lake anali Giuseppe, ndiye akuti ndi amene anali mwana wapamtima wake. Ati amamkonda koopsa, samafuna choipa china chilichonse chimchitikire, ndiye amaopa nthawi zonse ndi. kuloseredwa analoseredwa ali mwana anauzidwa kuti ana ako onse azafa motero samafuna olo zitatani kunena kuti Giuseppe akatani akapezeke kuti wafa nde zinapezeka kuti mu 1939 mene second world war imayamba Giuseppe ananena kuti afuna kujoina army afuna apite nawo kunkhondo Nde sizinamusangalatse Leonarda ayi kuti ah sono sizija zomwe amandiuza kuti ana anga afazi nde ati ndi mantha ndi mantha mu using'anga akewo mu kuombeza maula kwakeko anapeza njira akuti mwini wacheyo yonena kuti apulumutse moyo wa mwana wake nde akuti njira yake inali yoti apange sacrifice miyoyo ya anthu kunena kuti mwana wakeyo asakatani, asakafe. Nde zimene anapanga analimbikira kwambiri zintchito zake za u fortune teller'zo nde azimayi amanyamuka basi kachetechete ngati kuti akupita ku shop kukagula zinthu koma akupita kuti akakhale ngati akuombeza akamve za tsogolo lawo kunena kuti kod kapena advice mene zilili apa nditani amamudalira nanga si amati iye amaona za kutsogolo nde kunapezeka kuti kunapita mzimayi wina dzina lake Faustina Seti. Faustina anali spinster. anali munthu oti wa- mzimayi oti wasanduka wafika pa middle age opanda banja faustina amafunitsitsa atapeza mamuna nde ana anapita kukam- kukamuuza leonarda kunena kuti ine ndifuna banja koma banja sindikulipeza mundithandiza bwanji nde anamulipiritsa anamutchaja kunena kuti alipire 30000 lira ndalama zomwe amagwiritsa ntchito nthawi imeneyo analipiradi ndi anamuuza kunena kuti a iweyo mamuna alipo koma sali kunoko ayi ali dera lina mamuna wako ali ku Pola ukuyenera kupita ku Pola ukakumane ndi mamunayo ndikupasa ma instructions onse koma instruction yoyamba ulembe makalata kwa abale ako onse makalatawo usaposite panopo ndipo zonsezi usamuuze wina aliyense uchadi anakalemba makalata aja akuti makalatawo akhale unena kuti ukhale kuti ukuwauza abale ako kunena kuti a Ndasamuka ndili ku Pola. Musadandaule za ine. Nde anamuuza zoti ukalemba makalatawo ubwere kunoko. Usananyamuke udzanyamuke udzanyamukire kunoko. Nde Faustinadi analemba makalata aja. Atalipira kale ndalama yake, ananyamula katundu wake anapita kukaonana ndi ndani? Kukaonana ndi Leonarda kuti akalandire ma instruction otsiriza kuti anyamuke azisamuka azipita ku Pola akakumane ndi mamunayo. Nde Leonarda anamupatsa drink Faustina, Faustina ati anamwa drink uja, mu drink munali poison, iye uja kuyamba kosamva bwino kusatani, kenako Leonarda anatenga nkhwangwa nkumukhapa Faustina, Faustina anafera momwemo, anatenga katundu wake uja nkubisa, anatenga makalata aja ndikukaposita ngati kuti Faustina uja watani waposita makalata aja abale ake a Faustina analandira makalata kunena kuti Faustina koma handwriting ya Faustina amaidziwa amadziwa kuti walembadi ndi Faustina Faustina akuti wasamuka wasamukira ku Pola akapeza banja koma sanamutchulemo ndani sanamutchulemo Leonarda pamene mbuyo muno zomwe anapanga Leonarda zinali zoopsa anamu

osadziwa kunena kuti akudya munthu anaphika ma cookies mafuta ake omwe anamuwenga mzimayiyo amaphikira ma ma biscuit machani chilichonse ndikumaseva anthu akuti kuseva anthu amaseva ndi ana ake omwe amadya nawo samadzi palibe amene amadziwa basi kumakhala kwa iyeyo akuti akupulumutsa moyo wa mwana wake kenako palibe amene anazitsata palibe amene anafunsa kalikonse chifukwa choti nanga si munthu analemba makalata kunapezeka kuti Patatha nthawi, kunadzabwera mzimayi wina dzina lake Francesca Soavi. Francesca ana, nayenso amafuna chithandizo kuchoka kwa ndani? Kuchoka kwa Leonarda. Francesca ntchito samayipeza. Nde Leonarda anamuuza kuti, ah, ndakupezera ntchito ku sukulu ina yake ya atsikana ya private. Koma sukuluyo ili dera lina. Dera linalo liri ku Piacenza. Iye uja, ah. anamuuza kunena kuti alipire ana, anamuuza kuti alipire 3000 lira kunena kuti atani anyamuke and zimezi zinachitika mu 1940 anampanga zonse chimodzimodzi kumulemberetsa makalata achani ananyamuka anamuuza kunena kuti ubwere kaye kunyumba kwanga usanapite ukoko anapanga zonse mene anamutani anamuuzira komanso anampanga chimodzimodzi ndi zomwe anampanga faustina anamumwetsa poison ndikumukhapa ndikumuduladula, kumuphika, ndikumuseva, mzinda nkumudya, osadziwa kunena kuti anthu neighborhood yonse akudya ndani, akudya Franche, akudya Francesca. Izo za, zonsezo akuti apulumutsa mwana wake. Achoka pamenepo, mu 1940 momwemo, kunabweranso ndani, mzimayi wina dzina lake Virginia. Cacioppo. Tsono Virginia anali ndi abale ake onena kuti anali close kwambiri. Nayenso akuti amafuna zotani zochita koma anali oyimba anali odziwika kwambiri Virginia yo. Nde akutinso anamupezera ntchito anamuuza kuti ndakupezera ntchito ukagwira ntchito ngati chani secretary kwa mzimayi wina wake ku town ya Florence, kumene amapita ku Florence. Nde anamuuzanso kuti apange zomwezo alembe kalata Analembalemba makalata oti akuchita address kwa azibale ake kuti ndikusamuka chani chani koma ukapositire kukafika ku Florence koma usanapite udzere kunyumba nde Virginia anapanganso chimodzimodzi ndipo anamupanga chimodzimodzi anamupasa poison kenako anamukhapa kenako anapezeka kuti chani anayamba kumu kumuduladula chimodzimodzi kumuwenga mafuta chani koma akuti uyuyu pa chonena kuti ati anali ndi mafuta ambiri kaya anapeza kuti mafutanso anaphatikiza paja amagulisa sopo sopo wake amapanga yekha anaphatikiza mpaka na kumu zina anasakanizira ndi mu sopomu kaya amazipanga bwanji Sindinafune kumvetsetsa mmene amapangila koma anapanga sopo onena kuti anangogawa mu neighborhood kuwagawila anthu kunena kuti eni sopo sopo anaphatikiza ndi zina zomwe amapangila sopozo anthu kulandila kuti iih Leonarda watitani watipasa sopo kuliku zinazo anamuphika anasakaniza ndi zakudya zina anasakaniza ndi zinthu zosiyanasiyana kum- kumugawagawa anthu nkumangoona ngati kuti amayi awo koma anali amayi abwino kwambiri anali achifundo amayi ogayira ukapita akupasa sopo aulere ukapita akupasa mabisiketi akuphikira mapayi anthu kumapeza kuti akudya zinthu osadziwa kunena kuti akudya anthu ii koma kusiyana kwa Uyuyu Virginia kunali konena kuti abale ake sanakhulupirire kuti Virginia angangosamuka ndikukangotumiza kalata osatiuza opanda mapulani kutiuza kunena kuti zayenda bwanji sanazimve bwino ndipo mmene ankanyamuka Virginia sister wake anamuona akulowa mu shop ya ndani mu shop ya Leonarda nde ananyamuka nakanena ku polisi kuti ife sitikukhulupilira kunena kuti sister wathu anatani anangothawa anangochoka kunena kuti akupita kukapeza ntchito kwina tamuona akulowa mu shop ya leonarda nde apolisi anapita kukamtenga leonarda kumfunsa kuti munakambirana zotani ndi virginia apolisi anangodabwa munthu ali "Hii, ndinamutani ndinamupha ndinamuphika nagawira anthu onse apolisi aa ali "Hii, ndipo siyekhayoso kuyambanso kufotokoza za ena aja kufotokoza chilichonse kupereka ma details onse kulemba china chilichonse chomwe anawachita mmene anawachitira kukatulutsa mapoto amene amaphikira olo sopo amene anatsala chilichonse akuti zonse ndi izi sanasamuke sanapite kwina kulikonse ndinkawanamiza ndinapanga ndine kuti alembe makalata Apolisi kukamwa kakasi kuwafunsadi azibale awo a ena aja achina Faustina ali eeh tinalandiradi makalata akuchoka kwa Faustina kuti anachoka akuti akuti ayitu sanachoke ati anafa imagine kuti neighborhood mzinda umenewo kulandira uthenga onena kuti mayi uja mmankonda uja mmapita kumakalandirako sopo mumakadya mapayi aulere mu shop mwake amangokupatsani zinthu zaulere uja amakhala kuti akudyesani chani akudyesani anthu nde inali nkhani yonena kuti inaopsa anthu osati masewera ndipo inawanyasa anthu anayipidwa nde olo ku khoti kumene amamuzenga mulandu mmene amayankhula amachita kuwakonza ati yayi sinimanena kuti choncho sindinamuduledule choncho ndinamuduladula choncho adziwa zochita kuti koma munthu uyuyu ali bwinobwino nde zinapitilira mpakana anampanga sentence to 30 years mu prison sentence yake yochepa kwambiri 30 years in prison koma anamunena kuti akatuluka mprisonimo akuyenera kupita kutiko akuyenera kupita ku mental chifukwa nawonso akhoti anaona kuti ah, munthu uyuyu sali bwinobwino sizingatheke zonse mmene amachitira opanda olo chisoni ati akamafotokoza zonena kuti akuti amene ndinamugawa kwambiri amene anali kuti sopo wake anali wabwino kwambiri sopo wake anali wakuti uja Virginia uja zomapanga choncho kumachita kuyankhula zija zoti ngati kuti akuyankhula zabwino bwino zili zoopsa kwambiri nde anatchuka kwambiri ku Italy ndi mbiri yonyasa anthu ananyasidwa nazo komano aliyense anavomeradi kuti mayiyu sali bwino bwino ayi nde anam'manga Leonarda anapita mprison and zinapezeka kuti kuloseredwa analoseredwa kuti dzaka zina akakhala mprison dzaka zina akakhala ku mental zija kuti zinali zoona koma anapezeka kuti anampeza ndi matenda a ubongo amene anapeza kuti anamwalira nawo anamwalira ali ku mental komweko mu chaka cha 1970 ziwiya zomwe amagwiritsira ntchito kuphikira kukhapira anthuwo anaziyika ku museum ku italy komweko imeneyi ndi nkhani ya leonarda cianciulli amenenso amatchedwa the soap maker of correggio zikomo kwambiri